zambiri nde zikuchitika kunjaku eh, pepani this month zikuoneka kuti tu ife nde tagwa nayo ndithudi takulepherani sitinakupatseni nkhani zochuluka komabe let's try next month eti tikambebe nkhani yokhuzana ndi mayi Jane Ansah and mukapanga cheki pa channel cha Justin Tech Malawi I think nkhani yomwe tinamalizira kukamba inali yomweyi koma apa tikubweranso tu makamaka kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika akuti tu iyeyo sizoti akukakamiza amayi Jane Ansah kuti atule pansi udindo nkhani zimenezo ndi zabodza eya kuchoka tu ku ofesi imeneyo chinachitika ndi chani mundilole ndifotokoze bwinobwino nkhaniyi kunena kuti Takhala tikukamba kuti amayi Jane Ansah makamaka zipani zina komanso anthu ena ngati achina Hope Chinono akuti amayi Jane Ansah akukakamizidwa ndi kagulu ka anthu ena ake ku chipani cha dpp kuti iwowa atule pansi udindo wawo. Eya, ndetu kutsatira zimenezo pamene pamene pabwerano tsopano kuchoka ku ofesi ya pulezidenti komanso kabineti Ndiye kuti amene amayankhulira Peter Mutharika mwa njira iyi, awa akayankhula amakhala ndiye kuti Peter Mutharika wayankhula chifukwa ndiye kuti amamufunsa bwana, nkhani zikuyenda kunjaku nzotere ndiye tiyankhulepo zotani? Ndiye iye uja amawauza. Ndiyetu anafotokoza kumeneko kunena kuti nkhani zomanena kuti amayi Jane Ansah akukakamizidwa kuti atule pansi udindo, atule pansi udindo ngati vice president wa dziko lino, akulangidwa ee iwo sakupatsidwa ndalama zokwanira e, apangidwanso chipongwe pa, pa, pa, pamaso pa anthu nkhani zimenezozo ndi zabodza chifukwatu mukazimva nkhani zonsezo zongochokera m'makamwatu a anthu ena ake omwe mumachita odabwaso kuti anthu awawa ndi andani kodi ndi amene amayankhulira ku ofesi ya president kodi kapena president watumako kodi kapena mwina ngachipani awayankhula ndani kodi awawa Muona zonena achina Hope Chinono ndi anthu onena kuti si akuno tianthu ta ku Zimbabwe uku tofoila m'malo moti tizikamba nkhani za kwao ku Zimbabwe uko busy kumakamba nkhani za ku Malawi iyayi kuzapanga check zipani zinazi kodi zipanizi zimayankhulira zimene zimayankhulira kodi kapena ku office a Mai Jane Ansah wo kapena ayi ndithudi kapena kuchoka ku office ya president sopanotu zimene zimachitika ndi zoti no kutengera malamulo a dziko akuti section 90 subsection 1, ndiye kuti amakhala akumakamba kumeneko kunena kuti zikakhalatu za mphamvu za kuchoka ku ofesi ya President ndi zonena kuti no zonse zoyankhulidwa zochoka ku ofesi ya President ngati zili zolembedwa kuti mutsimikize zimayenera zichoke ndichoke ndithu ndi signature ya chani ya President ngati zikuchoka direct mkamwa mwa President direct zimayenera zikhale ndi signature yake e kapena apo omuyankhulira awa ndiye kuti achina Dr Saidi amenewawa achina Chief Secretary Nde kodi no zimene zikukambidwazo ndizoti zachoka kunoku? Ku ofesi ya president kuno? Kodi ineyo ngati Peter Mutharika ndikunkakamiza Jane Ansah kuti atule pansi udindo? Zachoka kunoku? Zikuchokera kuti no chifukwa zilibe ma signature? Nkhanizo ndizopanda chani? Umboni. Tikufuna tikuuzeni apa kunena kuti amayi Jane Ansah nda vice president a dziko lino. Zimenezo ndiye mukuyenera mudziwe wina afune asafune ndi a vice president a dziko lino ndipotu iwowa apitilizabe kugwira ntchito imene akugwira ngati vice president wa dziko lino ndipotu mukhoza kudabwa kunena kuti kamwa zanu no zikumangoyankhulayankhula kuyankhulayankhula ngati kuti amayi Jane Ansah-wo ndiye kuti sakuyenda nafe ifeyo. Muzadabwatu kunena kuti tati titenge ma camera ndikukajambula meeting yathu imene timakhala tili nayo. meeting ya nduna komanso nde kuti chani president muzadabwa zonena kuti no meeting imene amayi Jane Ansah amakhala ali pa ali pamenepo meeting ina iliyonse ndipo samatani samajomba akuyenera azikhala mmenemo nchifukwa chake timakamba zoti no office ya president komanso nduna zake nde pajatu office yawo amayi Jane Ansah ndi ndi, ndi ka, kungokuzatu office ya ndani ya Peter Mutharika kuikulitsako choncho extension ya ya office ya ndani ya president Ndiye mudzadabwa kunena kuti iwowo amakhala akupezeka mmenemo. Ndiye mukamanena kuti iyayi ngati vice president ngati vice pre. mutanthauza chani? Popeza iwowo akugwira ntchito ngati vice president wa dziko lino. Atule pansi udindo pa zifukwa zotani? Nkhani zabodza zimenezo. Tatiyeni tidzipewe osafalitsa nkhani zabodza ngati zimenezi. Chilungamo chake ndi chiti? Ndi chimenecho. Aaa iwe amakambanso kuti. Izi zinthu zonena kuti zatuluka mu chikalata chimene mukuchiona pa screen panopa. Ah, leroli sindaganize zoti tichiwerenge koma chikalata ndi chimenecho ndithudi kutanthauza zonena kuti no chachokadi kumeneko and uthenga ndi umenewo kuzapanga nde kuti clarify eh, zimphekesera zomwe zakhala zikuyenda kunjaku. Dzulo magaye dzulo zimachitika kunena kuti no ineyo ah, sindimatha nthawi zina kubwera ndi nkhani poona kuti ndili busy kwambiri magaye ndili busy komabe ndimatsatira china chonse chimene chikuchitika kuno. Timakhala ndekuti kutolera nkhani zonse cholinga tikamabwera tizakhale ndekuti no tili ndi full information kuzakupasani. Guys dzulo kwayenda chikalata. Chikalata chimene chimanena kuti no ayi chikuchoka ku office ya vice president ku office ya Mai Jane Ansah. Amai Jane Ansah akukamba zonena kuti ayi Eee inde inde pali ma plan pali zikonzero zonena kuti akhala akutula pansi udindo ee chifukwa chonena kuti pali zifukwa zina ndi zina zimene zapangitsa kuti atule pansi udindo nde kuchoka ku ofesi ya ndani ya vice president zili motere chikalata chimenechocho ma guy ndazachiona kuzachiwerenga ndati ah kodi kalata iyi ikukamba zotani tizinena tsopano inkhani zinthu zoona kuti uzichoka nako ku ofesi ya mayi Jane Ansah Ayi, komano umboni wake ukhala wotani, popeza inenso nkhoza kungodzuka leroli nkutaipa chikalata nkuchidinda ndithu malogo akuchani ofesi ya ma ya mayi Jane Ansah yomweyo kaya ndi ma coat of arms a dziko lino kuchivunga m'masamba anchezo anthu osazindikira apezeka zonena kuti achitengadi ngati ndi choona nde ndayamba kuwerenga English ii English yophotchoka chikalatacho edit osachipanga edit mawu angobwerezedwabwerezedwa ma spelling ena, mawu oti ndi olo mu english kumachita kudabwa kuti awa mawu anji awa koma ati alemba iwo saini yonena kuti pansi nakhala pansi ndikuchipanga craft chimene chocho kuchilemba ndithu basi kuchi basi nkuchiponya osachipanganso edit anthu ake wonso mabulutu achabechabe ona paka kuyenda zinkhani ngati zimenezizo kungofuna kuonjezera pressure basi kuti kuti yayi ndikuti boma lioneke ngati ndikutani akuti pene polo ndikuti kuli nkhondo sati masewera Of course nkhondo ziliko nde tisamanenenso mobisa nanga sitinaona achina Jappie aja akuvungilana miyala nkondotu ziliko nkhondo nde ziliko olo achina Gangata aja anazabwelakonso mbuyo muno kuti ayi tinatipulatipula nde panopa mukufuna tiziika sign yonena kuti nkhondo zilipo and nde ndalezo zimenezozo anthu amitima yosiyana siyana olo atakhala zonena kuti akuima pa banner imodzi ya dpp mudziwe zoti mitima ndi zofuna ndizosiyana siyana ena abwino komweko ena achinyengo komweko ena afuna opanga chani, ena afuna okhotetsa uku zinthu, ena safuna izi, ena sakuwafuna awo, muyembekezera chani? Zochitika zake ndi zimenezo. Tinakamba m'mbuyomu, pa zonse zimene akamba kuchoka ku ofesi ya president, i think zimene zimafunikira ndi izizi, nkhani izi zikamatuluka, muzithamanga kubwera kudzatani, kudzapanga clarify, osamangokhala chete iyayi, kumayankhulapo kuti kodi inuyo chimene mukuona ndi chani, chifukwa mukangokhala chete, kukhala chete zimatanthauza zonena kuti inuyo mukutsimikiza zimene zikuyendazo. mukugwirizana nazo nchifukwa chake simunabwere kuzatsutsa mmafunika kubwera ngati zili zaboza kudzatsutsa chonchi komano nkhani ndiyonena kuti nkhani izizi deep down inu amene mwabwera kuzatsutsa mukudziwa zonena kuti pali china chake chimene chikuyenda nde fix that muchidziwa nokha ife sitingathe kuchidziwa mudziwa inu amene muli mkatinu nonse kumeneko izizi sizimangobuka wamba pali zina zake zimene zikuchitika mkatimo we don't know kuti ndi chani komano ndekuti ngati pali kusagwirizana kwina kwake kaya nkutcherana ndale kaya ndi chani kaya amene akufa Amayambitsa ndi amkati momwemo. Kaya kuti akumtchera ndale kaya ndi Jane Ansah kaya kuti afuna amuipitse dzina kapena afuna kuipitsa Peter Mutharika tafufuzani chimenechocho. Sit down kenakono mupange sort out bwinobwino mupange fix zinthu bwinobwino. Now nkhani zomanena kuti amayi Jane Ansah sakupatsidwa ntchito. Let me repeat kachikena izi nde ndimabwereza kubwereza nde zinatofikaso potopetsa. Amayi Jane Ansah munalakwitsa. Inuyo munatipanga betray dziko lathuli, munalilakwila munatapa ndalama zija nkumapita nazo kunja kuja now ngati inuyo simunapange zimenezozo bwanji simunabwere kudzapanga clarify nokha mmadikira Peter Mutharika abwere adzapange clarify iyayi akuti anagwiritsa ntchito ndalama zaketu iyeyo, atandifotokozera iyayi kamwa yanuyo, ndi imene ingabwere kudzafotokoza chifukwa tinakutumani ifeyo kunena kuti mutitumikire tinakutumani ndife so inuyo mu you owe us explanation now munasankha kungokhala zete Ndiyeno, inuyotu simulandira ntchito ina ntchito ina iliyonse kuchoka kwa Peter Mutharika and mphamvuzo zikuyenera zilandidwe kumene ee akulandeni mphamvu zoona kuti mukapange discharge ma duties ndinu a vice president inde komano vice president omakhalapo ndikumangoyang'anira why chifukwa chonena kuti munalakwisa now mwalakwisa simufuna kupanga clarify cleanani dzina lanu ngati simufuna kupanga kukilina kukilina dzina lanu nde zizingo muzingokhala penepo ii there is no way kunena kuti even ife tingapange trust magaya mukuwapasa ntchito mukumpasa Jane Ansah ntchito pamene iyeyo anafoilisa zinthu and kufoilisako sanabwelenso kuzapanga clarify kapena kuzazipanga clean dzina lake nde mumpatseno ntchito yachani akapitilizebe kufoilitsa zinthu and ndimakupatsani clue koma simafuna mubwere mudzapepese apologize ii. Mukapanga apologize mupange explain zinakhala motere motere motere kodi nzabodza nde mufotokozeno thats the way we take you see when you have power you have a great responsibility when you are given great powers then you have great responsibility and these responsibilities ndionena kuti no zinthu ziziyenda bwino pamene zafoyila take responsibility again but you are failing to take responsibility so how do you expect now to be given chani kupatsidwa mphamvu So ineyo am always supporting Peter Mutharika pa nkhani yonena kuti anatenga mphamvu kuchoka kwa mai Jane Ansah that's it pokhapokha aonese zonena kuti iwowo she has she, she, she, she, she has repented and she has changed Eh, alapa aphunziraponso zina zake and akufuna kupanga zinthu mosiyana that's the only way Eh, komano fix zinthu kumenekoko mupange fix zimene zikufoyirazo otherwise nde kuti no eh, kanthena kamene kaka titikhala kumaona zambiri kutsogolo kuno ndalezo kumakhapulana choncho nde kuti sizidzakhala bwino muzapezeka zona mwaluza direction m'mamoti mu- mulamulire ifeyo aMalawi muli busy nde kuti kumamenyana zomwe ndi zosafunikira akuti